me out in numbers to ask you questions. What happened to our friend? Ndewo gị nwa na-ege m n'ụbọchị taa abịarutegokwa m ọzọ maka na anyị needịrị itinye ọnụ n'ụfọdụ ihe ndị gasị anyị na-afụ n'obodo anyị n'ụbọchị nke taa a sị na nwatakịrị na-amahụ ebe mmiri si wee bido na-eme gịnị na-azọnye ụkwụ ebe ọ bụla sọrọ ya a sịkwa na ụkpana okpoko gburu na ọ ntị bụ ihe chiri ya ọ nya mere m ji wee sị ka m bịa anyị kwuo maka ihe ịtọ nwa na onwe m chọpụtagoro na ọ ya kpatara ife ụmụ nwaanyị ji anwụzi ọsịsọ n'ụwa kịta ihe a m chọrọ ikwu abụrụkwa sọsọ ndị Gen Z ka ọ gbasara Hmm. o metụtakwa ma ndị millennial na ndị bịakwalụ tupu ndị millennial abịa maka na i nee anya na age ma ọ na afọ ndị bụ na ọ ha nwa bụ ife na-eme ihe ndị a niile ma ihe ụfọdụ ndị a niile ị ga-enotu ị ga-achọpụta na ọ bụ ndị na-abụrụ ndị Gen Z ihe ịtọ dịka m si wee kwuo na mbụ m chọpụtara na ọ nya na-egbu ụmụ nwaanyị n'ụbọchị nke izizi bụ usa ego nke ịbụọ domestic violence nke ịtọ nke a na-akpọzi BBL ndị oyibo kpọkwara ya Brazilian butt lift ihe a na-elift ka m amarọ ihe mere mmadụ ga-eji wee wepụta ego sị na ihe ọ chọrọ ime na ije kpaa aka ihe chukwu nyere ya bụ ihe m aghọtarọ and gịnwa na-enekwa m anya na-egekwa m ntị amakwa m ụfọdụ n'ime unu na ọ ma nkwekwa unu nghọta mana ndị bụ na o kwere fa nghọta jee na comment section ka ị gwa m ife kpatara o ji wee dị mma wee nwee ike nwee nghọta na ụmụ nwaanyị na-eje eme BBL ihe nji maka ya wee bịa wee ya alụnye aka n'ime ya na ihe gbasara ihe ndị ịtọ a mbe nji maka ya wee bịa bụ na e nwere ife zigoro ezi ọ na-abụ ndị mmadụ na-eme otu a eche na ọ dị mma nke bụrụ na ịpụtazi na-enye anyị nsogbu n'obodo sị na ọ justice justice for onye nke a ngwa ka anyị nee anya na Jessica onye nke je eme BBL o mego nke izizi succeed ya nke ịbụọ ka ọ gaziri ime wee nwee nsogbu i nee anya nwaanyị ị ga-afụ na nwaanyị mara mma amarọ m na o nwere otu ọzọ mmadụ si ama mma makanarịa mma nwaanyị anụ amara ya bụ Jessica bụ ejima ya na nwanne ya nwaanyị machara mma nnọọ ma ezigbote mma ka ụmụ nwaanyị kwesịrị isi in fact mma fa ee mma ha nke mụ nwa fụkwuduru na-asị ọ gịnị kedu ihe ọzọ mmadụ na-achọ na ọ bụrụ na ọ bụrụ ụsa na ọ bụrụ na ọ bụrụ mmadụ inwe olileanya ma okwu ebe ọ nọ nke a na-akpọ confidence maka na confidence bụ ihe na-eme ihe BBL a ji abụrụ nnọọ ife na-enye fa nsogbu ọ na-atụ fa nnọọ ọ na-echu fa nnọọ ụra ma ọ bụ na ha emeghọ ya bụ BBL inweta ego ị gaghị eji eri nri ị gaghị eji wee rụọ ụlọ ị gaghị eji wee gbaa anị ị gaghị eji wee zụ ezinụlọ ị gaghị edobe ọ bụ na o nwere ka o si wee dị n'iru ọ bụ na ụlọ ọgwụ ka a ga-eji ya wee gaa ọ bụ na ọ mmadụ ka a ga-eji ya wee zọọ ndụ ọ bụkwanụ na ọ ife dị mkpa karịa ka a ga-eji wee mee mmadụ ewere ya ga-etinye na ihe ọ na-eme BBL ike gwụkwa mana ya bụ ife anyị ga-agbari ya n'asụsụ ya maka ihe m ji eweta ya n'Igbo bụ na ọ bụrụ na ị ghọtaghị ya n'oyibo ị nwee ike ghọtanwuo ya a sị na BBL bụ ife ụmụ nwaanyị na-etinye n'arụ ka o wee bụrụ nnọọ na arụ fa gbagote ọ ga-abụ ha bata n'etiti ọra mmadụ ka a na-afụ ha ị fụ ha ọsịsọ karịa ka ị kara isi wee fụ ha ma ọ bụrụ na fa bu arụ chukwu nye ha wee bata ọzọ wee sị na ọ na-akwalitekwanụ nwaanyị na ọ nọrọ n'etiti ndị ọyị nke ịtọ dị m ka ọ nya nwa bụ ihe kpatara ndị mmadụ ji emekarị ya bụ BBL ka ụmụ nwoke wee na-akwụlite ụgwọ na gị na ha mekọọ ife ọkwa nke a bụ ihe ọ dị m ka ọ nya bụ nnọọ isi sekpụ ntị ọ nya bụ ife mmadụ ga-abụ ọ nụ a sị ee na ọ nya bụ kpatara nwaanyị ji eje na-eme BBL ihe abụrọ maka onwe gị na ọ maka ndị ọzọ na otu ha si afụ ihe mere na nwoke fụrụ ka ọ kwụlite ụgwọ ụfọdụ enyi dịrọ dị ikwu sọsọ anya nwoke ga-ene gị ọ magolu hmm, na onye nke a na ọ bụkwa na ego ya agbagoteghị ọ ma-enye gị ọnụ o wee bụrụ gịnị o wee bụrụ the more you look the more you see agwacha ndị oyibo mana ihe m chọrọ ịgwa unu n'ụbọchị nke taa bụ na Jessica bụ onye nke je eme BBL nke ịbụọ ọ gara ime o nwee hospital ọ ga a wee sị na ya bụ hospital sị ya mba na fat dị ya n'arụ kalị na ya bụ fat na e je inject tinyekwa ya fat ọzọ na ọ ya-anwụ n'ụlọ ọgwụ ha o wee yọọ yọọ ha ajụ o wee jezi ụlọ ọgwụ nke abụọ ọ nke ịbụa nụwa bụ ihe kwechirizili wee mebe ya nya bụ ife maka na onye ọbụla bụ na ego ka a na-achụ ego ị ga-achụ o bute elu ga-aja afọ nke ahụ bụ ego ya bụ ụlọ ọgwụ bụ ihe ọ nọzi wee mee ya bụ ife a sị na o mecha ya ka ụbọchị abụọ gachara ka ọ pụtakwa agwawa nwanne ya nwaanyị sị nekwa na ọ marọkwa ka o si eme ya o, na ọ dị ekutezikwa ume na ọ dịkwa ya ka ọbara mgbali elu a na-achọ ime ya. A wee sị ka a gabakwa n'ụlọ ọgwụ a garuo n'ụlọ ọgwụ a wee gwazie ya na fat dị ya n'alụ karị na enyi dị iwebinata ya bụ fat wee dobekwa arụ ya ewebita ya bụ fat ọ bụrụ na ị nene ya bụ vidiyo ị ga-afụ ebe a na-akọnyechi aka n'ahụ ebe a wee ebe esi wee weta arụ eji wee tinye ya n'ukwu maka na nke mbụ o jere bụ nọọ na ụkwụ ya na ukwu ya ka ahụ na ukwu ya pere mpe karịa na ụkwụ ya pere mpe karịa ukwu ya maka na gịnị mere afụ na nwaanyị bu ukwu o kwesịrị mpatara ya kwesịkwara ibu ibu dịka ahụ ya onye bu ya bụ ukwu o kwesịrị ịha ya ka ọ haghị ịha ka o jezi sị ka o jee mebinata ya bụ ife ka o tinyekwuo na ya bụ ụkwụ ya na mpatara ya ọ bụ ya o ebe a ka nọ wee sujuo ya fat ọ dị ekwezi ya ekute ume bp ya wee lie na otu a ka o si wee nọrọ n'ụlọ ọgwụ anatarọ n'ụlọ ọgwụ ka ọ nọ wee nwụ maka na emekata ya bụ ife omeghị m chọrọzi obi ife ụfụ sọsọ ụfụ ga-egbugodo nwa ya bụ nwata nwaanyị tupu ekwubezie na ọ fat suchiri ya ma na ọ bụrọ fat suchiri ya nke na ọ dị ekute ume ya ka ofu enyi ya nwaanyị bụ bụ enyi ya nwaanyị bụ na na na ezinụlọ a ebe Jessica si wee pụta n'ama wee sị na Jessica ejerọ mee ife ndị ọzọ adị eme na nyanwa na onwe ya kwu mekwu BBL mhm. nyanwa mee na Jessica jelu wee jee n'ụlọ ọgwụ na-adịghị ekwu eziokwu na ya bụ ụlọ ọgwụ bụ ụlọ ọgwụ ndị mmadụ na-anwụ na ya mgbe niile There is nothing, and enough of you all body shaming ladies that want to go under the knife. There is nothing wrong.

Because we're coming out in numbers to ask you questions. What happened to our friend? What happened to Elena? Na e nwego mmadụ na mmadụ one na one nwugo na ya bụ ụlọ ọgwụ. Ajụjụ anyị wee bụrụ ị ma na ndị mmadụ anwụgo n'ụlọ ọgwụ na ndị mmadụ na-anwụ na ya bụ ụlọ ọgwụ na ya bụ ụlọ ọgwụ erughọ wee burukwa onwe gị gaba ma mmadụ sị gị gaa ma mmadụ du gị wee gaa ma mmadụ kpudoro gị aka n'ụkwụ- n'aka ma ọ kpudo gị n'ukwu ma ọ kpudo gị n'olu wee sị gị gaa ya bụ ụlọ enyi ya nwaanyị wee pụta wee sịkwa na a ga-eme justice for Jessica maka na ụlọ ọgwụ ahụ na e kwesị nnọọ ka a nalụ fa license fa ji arụ ọrụ hmm. mara m nọọ ya ka ji obi ya ka itinye ọnụ na ya bụ okwu a abụ okwu ekwesịrị iji wee nalụ ụlọ ọgwụ license ya ihe a bụ okwu Jessica na ịkpọchi ntị na anaghị ewere onwe ya otu onwe ya si wee dị arụ Chukwu nyego gị ahụ gị malụ mma wee jekwa sị ka i je tinyekwu ihe enyi wee je wee tinyekwuzie nke itinye nke dị ka ibe ya wee bụrụ ya bụ okwu nke a na-akpọ domestic violence anyị nee anya n'ụbọchị nke taa ndị na-agabiga ụzọ domestic violence erika nke dị m ka ọ bụ nke ha ma ụma wee na-anọ n'ime ya maka ke ka mmadụ ga-esi wee na-egosi gị ife nwee ike igbu gị ma ife nwee ike inye gị arụ ụfụ ị ka nọdụ ebe ahụ ee anyị ma na a sị na ọ ee eh, for better for worse mana a sịkwa na till death do us part o mean na ị kwesịrị ịnọ ịka nka nwụọ ọ bụrọ ị nọlụ e tigbuo gị ị nwụọ onye ọbụla bụ na ọ hapụrụ mmadụ ibe ya ka ọ na-eti ya ya ma ị bụ nwoke ma ị bụ nwaanyị e wee na-eti gị ihe i wee nọrọ ebe ahụ na gị chọrọ onwe gị ọnwụ ọ gịnwa bụ ihe chọrọ onwe gị ọnwụ ihe a bụ ụzọ na one ụmụ nwaanyị ji anwụ maka na esigo na ee ị chọrọ ka ndị ụwa gwa gị okwu ị chọrọ ka ndị ụwa mara ife ị na-agabiga ị chọrọ ka a na-asị gị ndo ị chọrọ ịdị ka onye a na-emela ebere ị chọrọ ịdị ka ee ọkpọ gbarugode n'ọdị ọ fụwago na di ya ọ ka mma nnọọ fa tukwuru n'ana sie nya bụ asịrị sie nya bụ asịrị tinye ose na nnu dị n'ime ma ya bụ gịnị na ị dịrị onwe gị mma maka na enego m anya wee bịa fụ na ụmụ nwaanyị ee ụmụ nwaanyị na-aga na-agabiga ya bụ otiti ihe n'ezinụlọ ha karịrị akarị ọ nke pụtara n'ilo ka a na-ahụ nwee ike ọ bụ na ọnwụ nwee ike ọ bụ na nwoke na ife ejidedewere onwe ya wee tie nwunye ya dịka nke m fụrụ nwunye ya na-eji ya na-eji ọ sị mba o na ya bụ nwatakịrị nwaanyị adị nwaanyị ka ọ chọkwara iti ihe na ọ ga-anụ ụdị ya ndị mmadụ na-eji ya nwaanyị ya na-eji ya nwunye ya na-eji ya nwaanyị ọ nụtara anụ nụrọ ntị nya meziri ndị mmadụ ju ejuwa wee sị na nwaanyị a ife ọ ya na-agabiga n'ezinụlọ a hmm. maka o nwere omume mmadụ ga-emeso gị ị malụ na onye a na onye ọbụla ọ na-anụ na ọ na-agabiga ihe dị egwu na ọ na-ata afụfụ dị egwu na nsogbu adịghị ihe anyị nọ ya bụ gịnị ha ekwuo onye nwere ntị ya nụrụ ị mara asụ ị sụọ n'ikwe ị marọkwanụ asụ ị sụọ n'anị ọsọ ị sụkata n'anị sụbie mkpụrụ ụkwụ gị ma sụbie mkpụrụ aka gị ị ga-aghọta ihe mere oke ji agbara mmiri ọkụ ọsọ maka ụmụ nwaanyị bụ na ị ka na-edekọ ego ị ga-eji eme BBL nsogbu adịrọ mbọsị ọ fịatụkwara fịatụọ ọ fịatụrọkwa n'ebe ị nọ ekene dịrị chukwu n'isi mana ego ahụ ị na-akwado iji wee jee mee BBL ihe dị mkpa ị ga-eji ya wee mee ọ ha m otu a n'ọnụ ọ dị n'ụbọchị ọzọ ọ bụrụ na ị na-ene m kịta biko pịa aka na subscribe gị subscribeụọ to channel m i mechakwanụ i mee gịnị i gosi ndị enyi gị channel anyị fa soro ife a na-eme ndewo